rubere ya isi nke iwu anabataghị ma ọlị anyị ajụ ya jụ kpasi anya n'uju ya daalụnụ rinne igbo bụ igbo ndị ọma ifu na-emekwanụ na anyị na ọ dị ọtụtụ wee na-asị gị nnọọ ezigbo mmadụ abụ m onyedịkachukwu ilodibe ojemba ụmụ igbo wee na-asị gị nnọọ n'oge biri ka mbiri ibiri ma ebiri ndụ adị ụtọ n'ezie ee n'ebe o metụtara okwu anyị jiri wee bata n'ọgbọ tata bụzịrị na mgbado ụkwụ isiokwu metụtara ihe gbasara ọnụnọ n'ụlọ nke a gbasorola n'afọ ole na ole gara aga ma bụrụkwazie nke aka na-achị Anambra steeti bụ prọfesọ Chukwuma Soludo gbara mgbọrọgwụ n'ịhụkwazịla na a kwụsịrị ya e nwere mmereme dị iche iche ọ gagasịrị n'iji wee hụ na a gbasoro nkwụsị ya ma bụrụ nke m maara n'ezie na e nwere oke nrubeisi n'agbanyeghị na o jikwazịrị Ọnọdụ dị ike wee hụ na ndị mmadụ laghachiri ahịa ha n'otu n'otu. Ee, n'ebe o metụtara mmereme nke ndị mmebe iwu mekwaziri na nso nso a n'izuụka n'ụbọchị Tuzde bụ ebe ọ gbara mgbọrọgwụ iwu megidere ihe gbasara ya bụ ọnụnọ n'ụlọ ma bụrụ nke ọ bụ mmasị anyị iwebata n'isiokwu nke tata n'uju ya ka anyị nwee ezi mkpakọrịta maka na anyị nwere nnukwu ọbịa nọkwazị n'etiti anyị sitekwaziri na ụlọ mmebe iwu Anambra steeti nnukwu eh, tupu m kpọọ aha ya ka ụdị gbarute ụkwụ aka ka e wee nabata ya dịka o siri kwesị eh,
ụmụnne m ojemba deewo rinne anyị na-atụkwazị anya na oge na-adịghị anya na eh, chinyere ga-abata ee ndị igbo si na ọ bụrụ na a gbara ụzọ owere mgba na ọ dị echi. Ndị Igbo sịkwazị na ọ na-abụ enyu arọ na bụ ọfịa arụ abụọla ike ka o wee nye aka unu n'anya na kemgbe ọ malitere bụ nya bụ mmemme maọbụ ọnọdụ ịnọ n'ụlọ na ọ na-emetụta afịa nke a na-azụ na Anambra steeti maka most of the markets na-abụrọ Anambra na-azụ mana nke Ọnịcha ebe a siri ike rinne nya bụ eh, Monde ọbụla then oh, aka na-achị Anambra wee gbaba mbọ ka adịchi na onye ọbụla na-eje afịa ma na-azụta ego tikwuo na akpa ya kwa Monde ọbụla ị fụ na um, o nyelu nsogbu and o nwe ka ndị ụmụ afịa si afụta ya because na ndị mafia ịmago ego na-adịfa n'aka fana like olili na-eme ụmụ ihe niile achọrọ m ọ jọkwa jọkwuru njọ mana ebe o metụtara nya bụ ọnọdụ nọ n'ụnọ bụ ife na-enye Anambra State nsogbu ka ọ bụ ịbịa n'okwu Nnamdi Kanu ọtụtụ mmadụ na-alụgara aka na e ji eme nya bụ ife Ị ga-achọpụta na anyị na-ekwu ya ebe otu i si kwesi, kwusi na ụkwala na-akwa awọ na-akwakwazị mbe. And mụnwa kwesili ike na ọ bụrọ ịnọ n'ụnọ ka ọ ga-eji wee nyere anyị aka Nnamdi pụta n'ebe ọ ga-esi pụta. So e wee mee iwu ọ ga-abụ ọ bata ọ kọwaala anyị dịka onye mba si wee kwuo n'ụbọchị tata na anyị nwere right honorable Ejike Ejike Okechukwu nya bụ memba Anambra State House of Assembly na-anọchi anya Anaocha 2 constituency then nya bụ chairman House Committee on Finance and Appropriation bụrụkwa chairman House Committee on Media and Publicity so na he is the right person to be here today to do justice to this uh, recent bill a pasịrị kọwaa ya maka ikpe na-aka mma n'ọnụ onye nwere okwu anyị wee na-asị ya nnọọ na nke tata honorable right honorable Ejike you're welcome sir daalụ daalụ rinne daalụ ndị na-ege ntị eh, ụtụtụ ọma nụ. daalụ ka ọ dị mma Chinyere m iko Eh, ndị be anyị ka anyị zọgara ije nwa obere oge

ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege ntị ọ bụrụ na kịta ka ị ka na-abata ebe a bụ oge biri ka m biri n'Udala 104.7 FM Ọnịcha nke dị na Ọnịcha Ado n'Idu ka anyị nọ n'ụbọchị tata dịka m mere ka unu malụ na mmemme anyị nke tata na anyị nwere nnukwute onye ọbịa ndị Igbo sị na ọ na-abụ a fụ ife kalị ubi iwu ka ọ bụ na a ga-ele ọba maka ọ kọ n'ubi ọ kọ n'ọba right honorable Ejike Okechukwu nya bụ house member na-anọchi anya uh, Anaocha 2 constituency ma bụrụ chairman House Committee on Finance and Appropriation nya bụzi chairman House Committee on Media and Publicity ma ndị Igbo sị na ọ kwa n'ebe isi anụ dị ka anya ya na-adị ma ọ na-abụ a chọba isi ọchụ iwu ka ọ bụ na a ga-elu n'ụzụ I'm trying to infer that na onye nwa bụ the right person to be here today and that is why he's here ka ọ kọwaala anyị gbasara nya bụ iwu nke ma ọ dị nso nso gbasara nọdụ n'ụnọ nke ndị mmadụ ji aka ha hibere onwe fa and the governor and some elites are not happy about it following the fact that na ọ na-enye anyị nsogbu na gbasara ọnọdụ akụnụba nke Anambra steeti mana anyị kpụ okwu a n'ọnụ onye ugbu anyị anyị na ya alụ ọrụ bụ naanị otu nwaanyị nwere ọmịiko wee bata m ga-achọkwa ekene ndị mmadụ nwantịntị ka Ejike bụ Honorable wee gbalie na nkata taa ndewo
Udegbe daalụ rinne Ojembe kee ka i me Adị m mma, daalụ o. Ogbuefi Honorable Ejike Okechukwu nnọọ rinne n'Udala Ada daalụ ee ife ị zalụ ka i yili anyị nye Chukwu ekene na mkpakọrịta ụka nke ụtụtụ a ekene m gị onye na-esonyela anyị daalụnụ ka anyị nụrụzie ihe anyị ji maka ya nọla ebe a taa ọ dị mma right honorable Ejike Okechukwu bịa kene ndị mmadụ ụbọchị tata Igbo na-ege ntị ee ka ọ dịrịnụ anyị mma ee ndị na-ahazi ụlọ mgbasa ozi a bụ Udala FM biko em, nke onye chiri ya zelunu daalụ o Igbo bụ Igbo tọọnụ ntị n'ana ka unu nụ ife anyị ji maka ya bịa n'ụtụtụ a daalụnụ okay ee anyị chọrọ ka anyị kene gị ekene maka na ị bụlụgo nnukwu mmadụ unu adịrọ ka anyị bụ ndị nwere ọrụ ọ bụ na early morning anyị kunie so ịma ụzọ wee bịa adịrọ ofele gba ogologo ụzọ wee lute ebe a ana m ekene gị ekene rinne na ọ nya bụ na ị bụ nwoke kenekwazi unu na mbọ unu na-agba maka ịfụta na ife dị anya emebe iwu maka ọdịmma nwoke na nwaanyị na Anambra steeti daalụ ee nke nke bụ eziokwu bụ na m abụghị nnukwu mmadụ odibo odibo ka m na-agba Very good. adị m ka nwa bọyị maka na onye na-anọchi anya ndị mmadụ bụ ebumnobi ndị ọ na-anọchi anya ya ga-abụ ihe ga na-echu ya ụra ọ bụghị amaghị m ihe m ka nọ na- na- n'akwa eme kịta Ee, ọ bụgo na m anọrọ ebe a kịta m ma anọkwa ebe ọzọ maka na ọ na-abụ agụghị ha n'ụzọ agụghị ọnụ iwu okay ee biko ee ịna-anya na uh, site 2020 ka a malitere na-eme ife this uh, sit at home anọdụ n'ụlọ mee nke emekwara and dịka mụ na gị maara na o metụrụ n'ebe o buru ibu ọnọdụ akụnụba Anambra steeti following the fact na e ji ife gbasara ịzụ afịa wee malụ anyị nwa bụ ndị Anambra na Chineke na-enye aka na afịa na-abakwu ọ na-abala anyị e mechazie okwu a wee pụta mana gọvanọ gbasiri mbọ ike na ya bụ ịnọ n'ụlọ ama ya eguzo i nwee ike ịgwa anyị kọwaala anyị summarily ife iwu a na-ekwu ka anyị wee baa n'ebe ndị ọzọ
daalụ nke bụ eziokwu bụ na na ndị Igbo sị na ọ na-abụ anụ gbaa ajọ ọsọ a gbaa ya ajọ egbe ọzọ bụ na onye aka na-achị Anambra steeti bụ onye na-achọ ime ife dịka iwu si dị ọ ya nwa mere eji wee mee iwu a iwu a i nee anya kịta na eji m ya wee bịa mpempe akwụkwọ ya ebu agaghị ibu maka ya emenala iwu ọ ya-abụ ị fụ ọ ha ka akwụkwọ nsọ nwee nke ọ ya-abụ ị fụ ọ ha ka akwụkwọ nkọwa ndị bekee kpọọ dictionary mana nke anụnwa ị fụ ya ị fụ na na ọm- ọ- m- ọ- ọ- ọ- i- ibe akwụkwọ one ma one mana ife dị n'ime ibe akwụkwọ one ma one a gbara akpụ ruo nne Nke bụ eziokwu bụ na onye nụrụ na e melụ iwu a nwere ike chee na iwu anụnwa bụ sọnsọ maka ọnọdụ anọm n'ụlọ ka e ji maka ya wee mee ya. Mba. Iwu a e mere bụ iwu ya na-achị ihe gbasara ọnọdụ azụmafịa na ọnọdụ ọdụ ụgbọala dị iche iche. e nwere n'Anambra steeti nke mbụ bụ na iwu anụnwa ee eh, m ma na-akpacha ya obere bekee ọ bụkwana m amaghị asụ Igbo enwere m ike ịsụgide Igbo kịta eh, mmemme a na-eme agwụ mana ka ndị nọ n'ụlọ wee ghọta ihe anyị na-ekwu ọfụma m ma na-akpachanye ya ụmụ kịrịkịrị bekee ka o wee na-adaba ee eh, nke mbụ bụ na this law nwelu 20 clauses or sections so ka i wee marụ na ọ bụrọ iwu buru ibu and those eh, 20 clauses number one bụ citation and date of commencement number two bụ interpretation eh, section where certain terminologies used in the law are interpreted Number three, establishment and the regulation of markets. Ebe a ka a nọ wee kwu na steeti gọọmenti na afịa dị n'aka local gọọmenti. Mana ọ bụrụ afịa ọ bụ steeti gọọmenti hibere, na ọ steeti gọọmenti ga na-afụ ihe gbasara maka afịa a, ọ bụrụ nke dị n'okpuru ọchịchị lokal gọọmenti, na ndị lokal gọọmenti ga na-afụ maka afịa ndị a. E nyekwara ikike ebe a na steeti gọọmenti maọbụ lokal gọọmenti nwekwara ikike inye otu maọbụ mmadụ ọbụla ikike ihiwe afịa n'afa ha, ee mana ị yaha anọkata je hiwe afịa. na ọ bụrọ na steeti gọọmenti ma ọ bụ local gọọmenti enyela gị ya bụ ikike then nke eh, section 4 of this law na-ekwu maka market designated as an area of significant economic and security interest ihe o gosiri bụ na o nwere afịa ndị e wepụtelu bụ ebe both state and local government na-ene anya na ha nwere interest na afia metụtara ọnọdụ akụnụba steeti a metụtakwa ọnọdụ nchekwa steeti a so afia ọbụna e designatelụ etu afụ afia ahụ mara na anya government dị n'arụ ya ụtụtụ ehifie anyasị ma na mgbachi and afia ndị a ka e listiri na first schedule of this bill e dere afa ha. Na first schedule of this bill, afia ndị anụnwa nọ dị designated as an area of significant and economic security interest to the state and local government. Ebe anụnwa anyị kwuruzie na aga m akọwara unu ihe e kwugasịrị maka afịa ndị afụ na ọnọdụ etu a ga-esi wube afịa ndị afụ na ife ndị a ga na-eme n'afịa ndị afụ kwa chi efo na n'igwe then e nwekwalụ eh, eh, se- section 7 of the bill na-ekwu maka motor parks and the business premises designated as area of significant security interest etu ọ dị n'afịa ka ọ dịkwa na motor park and the business premises then anyị si na ya bịa na closure of market motor park and business premises onye nwere ikike imechi afịa na ọnọdụ a ga-ejinwu wee mechie afịa. Ọ dị Section kọwara maka ya. Section nine kọwara maka offences, iwu ndị mmadụ nwere ike ịda na etu e nwere ike isi welu taa ha afụfụ na ha daa nya bụ iwu. Then Section ten kwuru maka compounding an offence. um Section eleven kwuru oge e nwere ike ịkụkpọ afịa. Ife a ga-eme wee kụkpọ afịa na etu e nwere ike isi wee kụkpọ afịa. Section 12 wee kwuo maka etu a ga-esi wee register afịa na ndị executive afịa. Then Section 13 kwuru maka akwụkwọ iwu ya na-achị afịa ọbụla. Akwụkwọ iwu ga na-achị afịa ọbụna bụ na Section 13. Ị gazie na Section 14, o kwuru etu a ga-esi wee na-ahọpụta ndị na-achị n'afịa dị iche iche. Section 15 kwuru maka caretaker committee, onye nwere ike ihiwe caretaker committee n'afịa na ọnọdụ e nwere ike iji wee tinye caretaker committee n'afịa. Section 16 kwuru ndị nwere ike ịbụ ndị ga na-achịkwa afịa mana ebe a ka e kwuru na onye ọbụna bụ an ex-convict onye akọ ụlọ eh, eh, eh, ụlọikpe ọbụna Ụlọikpe ma- magoro ikpe Mm. na ihe o mere nwe- nwere to do with fraud and dishonesty na ụdị mmadụ afụ ayaghị eso na ndị na-achị afịa then em, section 17 wee kwu- wee hiwe etu onye- ofu onye nwere ike isi wee nọrọ n'ọnọdụ achịm afịa naabọ n'ofu oge na onye nọrọ ọ na-achị nke ọ na-achị Then um, section 18 kwuru etu a ga-esi wee na-achịzi afịa kpamkpam section 19 bụ nke special clause I introduce maka ife dịgasị n'ime iwu a the section 19 kwuru maka general defense and section 20 kwuru ụlọ ikpe ọ dịịlị ee ịfụ maka ihe gbasara afịa anụnwa so nke anụnwa bụ etu ya bụ iwu si wee dị o nwezie nke a chọrọ ka anyị tụrikọ anyị atụrikọ ya nọ ife anyị bịara ime daalụ O daalụ eh, Honorable eh, tupu anyị aga na ịtụrịkọsị ya bụ atụmatụ iwu dịka i siri wee gụpụta ya ka anyị gbasa ozi ahịa anyị laghachite azụ anyị abanyezie na ya nke ọma Igbo bụ Igbo, nweenụ ndidi, unu ka ga-abata n'okwu a.
Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic.
nke a bụ akpọmoku maka ịga n'ihu n'idebanye aha nakwazi igosipụta nsonye n'ozuzu oke nke otu apga ọ bụ na ịnabata ezi ọrụ nakwazi nkwalite tinyere mmepe nke mmadụ ịdịkọ n'otu ọrụ nche bụ ọdeshi ịkwalite ọrụ ewumewu nakwa ịhụ na e nwere ezi nkesa erere nke usoro ọchịchị onye kwuo uche ya site n'aka ndị ndu otu All Progressives Grand Alliance ga eji m ohere a wee na-etokwazi onye ndu otu apga bụ charles chukwuma soludo cfr bụ national leader ya na chief barrister sly ezeokenwa eze nwata umuchu national chairman otu apga chief barrister ifeatu obi-okoye anambra state chairman nke apga APGA na ndị dị iche iche ji ọkwa dị iche iche n'otu APGA maka ịdị uchu ha n'ịkwalite ezi ọchịchị. Ọ bụ na nsonye njem a nakwazi agamnihu a ka Honourable Afamefuna Ezenwafor, Afamation, ji akpọku ndị Anambra, ụmụafọ na ndị ọbịa, ndị nne na nna anyị, ndị ntorobịa na ndị otu Afamation Movement, ndị enyi na ndị nkwado ka ha pụta sonye n'ozuzu oke na ya bụ idebanye aha nakwa igosipụta na a ka nọ n'otu APGA bụ membership revalidation and new registration exercise ya bụ amụma bụ igosipụta nkwenye anyị na ịdịkọ n'otu nke otu apga ma gosipụtakwazie njikọ aka n'ọrụ ịkwalite agamnihu nke ezi ọchịchị ya na mmepe nke steeti anyị a dịka anyị na-ekwu nke a bụ nke anyị onye binyere aka n'ọkwa a bụ honourable afamefuna ezenwafor afamation leader afamation movement worldwide

kpọọ anyị na 0803 350 4206 maọbụ ị bịa n'ụlọ ọrụ anyị dị n'Ọnịcha na nọmba 5 Okono Street n'okirikiri DMGS Roundabout ya bụ i nwere ike ịkpọ anyị na 0803 350 4206 maọbụ ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị na nọmba 5 Okono Street n'okirikiri DMGS Roundabout Ọnịcha Udala Radio emeela otu afọ n'ọnwa Maachị a ọkpọkọpi n'ezie

Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic.
ndewo Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụbọchị taata ndị ọ na-abụ ụtụtụ ọbụla kpọpe na-ege Udala maka na ife dị iche na quality nakwazi quantity so anyị na-asị unu nnọọ ọzọ na nke taata n'oge bili ka m bili dịka anyị mere ka unu malụ na anyị nwere nnukwu onye ọbịa anyị na ya n'ụbọchị bụ onye kọwapụtalụ ya bụ iwu nke e mebere ọfụụ maka ebe ọnọdụ ụgbọala nakwazi ma ebe a na-azụ afịa dị iche iche ee e wee sị na anyị ga-amalite ịjụ ya ajụjụ dịka anyị na-ajụ ya ajụjụ gị nwa ga na-echekwazi nke ị ga-ajụ maka anyị ga-akpọpe igwe okwu mgbe ọ ga-elu ka i nwee ike wee jụọ ya one or two questions ọzọ aga maka ọdịmma ọganihu nke Anambra steeti ee Right Honorable Ejike anyị na-asị gị nnọọ ọzọ na nke taata daalụ daalụ ife nwanne m.
kọwara atọka e wee na-ajụ kedu ebe i si eche na iwu anwa unu mere ga-enye aka maka ọnọdụ ndị afịa nakwazi ọnọdụ nke ndị mmadụ na Anambra steeti daalụ rinne em nke mbụ bụ na iwu bụ mmadụ ka a na-emere iwu ọ bụrọ ee iwu bụ maka mmadụ mmadụ abụrọ maka iwu ee yes dịka m si wee gụgasị ebe dị iche iche ebe iwu anụnwa si wee metụta ga-emetụta ọnọdụ azụmahịa na Anambra steeti bụ na nke izizi bụ na onye ọbụla na-azụ afịa eh, under this law Eh, eh, eh, e- ebe a na iwu anụnwa ka a nọ wee kwu na the government of every market must be democratically elected ọ bụrọzi ihe ọ ga-abụ a pụta e tinye just caretaker for the sake of it in as much as na a clause of this law kwukwala okwu establishment of a caretaker under certain conditions

maka na afia dị under some of the markets dị under local government yes while some bụ private market yes while some na under, under state yes and each market ọbụna na-enwe their own constitution yes uh, what of ọ bụ na nke ndị afia nwa clashia with nke ụnụ jere mezie kịta how do you handle it It is explicit. Constitution of Nigeria, Section 1, kwuru na enwe inconsistency

gọọmenti na-adị etinye anya n'ihe a na-eme rinne na ọ na-aga aga mechazia gọọmenti abụrụ fa na-etinye caretaker tinye ga-achịnị tinye onye nka nwanne ọbụzi nwanne kọmishọna bụrụ nwanne kọmishọna for commerce nke nka nka then nsogbu ejupụta n'ime afịa niine so o nwere ike gọọmenti abịa pick onye ọbụna onye APGA eme chairman and must be an APGA member Ọ na ị dị eche na this situation has caused more harm than good to ndị na-azụ afịa Anambra steeti. the situation of who becomes uh, Government interfering n'ife ndị afịa na-eme because the the tra- eh, the- a na-abịa oge ụfọdụ tinye caretaker maọbụ ọ ọ bụrụ mmadụ ga-achị ịdị na ọ bụ nwanne ofu kọmishọna maọbụ na ọ bụ nwanne nwunye gọvanọ ma ọ na ọ onye APGA member instead of ndị afịa iji aka fa wee rọpụta onye na-atụ akwụkwọ zi gọọmenti na onye a ka fa rọpụtara nke bụ eziokwu bụ na eh, anọhụrụ m n'ime afịa okay and being a lawmaker and uh, and uh, uh, how do I put it, a law student too. I, I, I- I wasn't trained to dwell on speculations or unverified news. No, I don't do that. ọ bụrụ na o nwere onye ị ma nwanne kọmishọna na-achị n'afịa ma ọ bụ nwanne gọvanọ ị kwuonụ kama ị na-agba okwu okilikili ọkwa okpuru dị ka ikpu n'isi anyị jabuchi ikele ịghọtago ehe mana ọ bụrụ na according to this law section 14 kwuru the constitution of the market association shall provide for the democratic election of the leadership of the Can I association answer your question?
Ị nwere ife jụọ m ị sị m o nwe onye m malụ. ehe o nwe onye Igbo ọ bụ kwuo- na i je n'ọgbọ ọgwụ onye a na-akpọ Chilota I think I covered this past election.
Okay.
Uh, enwere ebe a na-akpọ isi iyi ward 2 Mhm. na Isuọfịa. Ebe a ka gọvanọ na-atụ akwụkwọ. Mhm. Ebe a ka chairman ọgbọ ọgwụ bụ Chilota na-atụ akwụkwọ. So na fa bụ nwanne isi m nọmba 1. kedu ka ha si bụrụ nwanne biko so maka na ha na-atụ akwụkwọ ofu ebe ha Ọwa- abụrụgo nwanne Kee ebe ị na-atụ akwụkwọ ngị nwa. na Neni ị na-atụ akwụkwọ na Anam.
ana m atụ na Neni ebe m si wee bịa ọ bụrụ na onye ya na ibe ya tụhaalụ vootu ofu ebe ha bụrụ nwanne i don't think it is ihe a na-akpọ ya bụ fallacy of hasty no no no generalization no no Eh, o nwere ife m gwara gị a sị gị na isi iyi ward 2 ebe a ka gọvanọ ebe a ka Chilota bụ gọ- ọgbọ ọgwụ rụrụ ọrụ which I covered o nwe ka onye Anam jeli na na isi iyi ward 2 tụọ akwụkwọ ihe m kwuru bụ ịtụ akwụkwọ eh, eh. mana i jee kịta n'isi iyi fụ onye abụrụ onye Isuofia tụrụ akwụkwọ ebe a eh, mana onye nke a bụ onye ebe ahụ and o nwere iwu kwuru na onye Isuofia ya-achị afịa maka na nwanne ya maka na onye Isuofia esokwa m onye m malụ no maka na onye Isuofia bụ gọvanọ Isuofia niile abụrụ ofu nne mụrụ a ọkwụrụ ịfụ onye m malụ ka m wee continue ọ bụrụ nwanne ka ha bụ onye Isuofia bụ Isuofia na Isuofia bụ Isuofia Anambra bụ Anambra so Anambra niile bụkwacha nwanne if that is the case okay so Honorable, daalụ eh, Honorable daalụ rinne ee mgbado ụkwụ nke m maka na ị ma na ebe m chọrọ ka anyị siri na-ewepụta ekenela m gị na ọkpụrụkpụ okwu ị rụtụgarasịrị aka na ọnụọgụ atụmatụ iwu ndị ahụ ị rụtụsịrị aka n'ebe o metụtara atụmatụ iwu nke ahịa ị rụtụrụ aka na nke ọdụ ụgbọala eh, ọdụ ụgbọala biko eh, ị ga-akọwami ị ga-enyekena anyị nkọwami n'ebe o metụtara ife e legasịrị anya na a tụrụ anya n'aka ndị ahịa n'ife iwu a na-akọwa kpọmkwem ka anyị bidogodi na ya n'ebe o metụtara Daalụ, daalụ. ị banyeziri na ife ndị ọzọ metụtara mmereme ahịa Ee, ebe iwu anụnwa niile bụ maka ndị afịa na ndị na-achịkwa ndị afịa ka ọ na-ekwu maka ya Okay. nke izizi bụ na ị bịa na this eh, section 4 ebe e kwuru market designated as an area of significant economic and security interest ihe o gosiri bụ na ọnọdụ ọnọdụ eh, eh, eh, em, eh, eh, eh, the economy and the security of the state na anya the government dị dị na ya. na economy and the security of the state and na afịa ndị ọbụla dị na this first schedule of this law na anya government both local government and the state government dị n'afịa ndị a maka na afịa ndị a ga-edetermine nwu the economy and the security of the state Okay. and when we talk about economy we talk about GDP and gross GDP we are not talking about how much comes to government we are talking about how much comes to individual because what we talk about here bụ na ọ bụrụ na e nwee improvement in per capita onye ọbụla ji were ana ọ bụrụ na onye ọbụla na-eriju afọ bịa ma ọ bụ great percentage ndị mmadụ na-eriju afọ na Anambra kịta hmm. na unu ga-ama na crime will reduce drastically so once the economy improves security will reduce sorry insecurity will reduce okay. so now in this section section 4

So to make sure that uh, is uh, the the right thing is done, that improvement of the economy leads to the, to drop in insecurity. The eyes of the government are in these markets. Mm. Eh, you know, ihe m ji wee jụ ajụjụ a bụ na i lee anya mgbe a na-agụpụtasị ife ndị ị rụtụrụ aka nakwazi ife ndị e megasịrị ndebanye o nwere ụfọdụ ahịa e lere anya na na ọ bụ ya bụ isi mgbado ụkwụ ife ndị eji wee nye ọmụmaatụ dịka ịne anya ahịa dịka ee Onitsha main market ee laịnụ arịarịa nke Agbaedo Nnewi ee arụtụrụ aka na Nkwọ Ụmụnze ebe enyere anya na enwelo oke mgbatụrụ ụkwụ ihe gbasara ekọnọmi nakwazi nchekwa n'uju ya nwee na-asị n'ebe o metụtara ahịa ndị a na ahịa ndị ọzọ gọọmenti nwere ike na-elegara anya n'ebe o metụtara ife anyị nweta dịka isiri otu aka na-eji wee kwalite ekọnọmi nke steeti Ọ dị ka o metụrụ ụfọdụ mkpebi emerela na ntaramahụhụ gakọrọ ee ahịa ndị a nụnwa ọ dị ka na ọ gakọrọ nke ọma n'ebe o metara ọha na eze na nhụrịta nke ọha na eze na ọ bụrụ na ọ maka ọdịmma ha kpọmkwem oge m kwuru okwu asị m na ọọ mmadụ ka a na-emere iwu ọ bụrọ iwu ka a na-emere mmadụ Mm, whatever thing we are the representatives of the people okay. Ọ- oge atụlụ m vote atụghọrọ m vote ka m jee na House of Assembly kwube ka o si dị m maka nke hmm. dịrị m mma mba hmm. atụrụ m vote ka m jee kwuchite ọnụ obodo isii dị na Anaocha two constituency tụrụ m vote ee and eh, eh, eh, whatever thing I do the cardinal job of a house member or a legislator bụ representation number one okay. you are representing the people number two you oversight the executive

a sị na onwe na-enwezi uchu ana ọ bụrụ na ị ya kịta agbak- agbagido mbọ were ego gị gotere onwe gị ugegbe anya ị ya na-ekpu ị pụtazie n'ụzọ a nara gị ugegbe anya i gotekwa ọzọ a narụkwa gị ya ị ya agba mbọ ibu ugegbe anya ọzọ mba so the important thing bụ na it is good ị gbakeri anyị nweta ife ife ị nwere adịele gị you enjoy that thing that you you you you, work- you suffered to get so now

there are certain clauses we introduced take for instance there is an area e kwuru na any of these markets of security and the economic interest of the state na onye ọbụla nwere shop na afia ahụ ga na-emepe shop ya 6 days in a week and na ọ bụrụ na before na o nwe ihe ga-eme na ọ ma mmepe ya na ọ ya agwa ndị na-achị na the line or the market

that is number one force majeure number two illness number three and religious observations do you get Okay. this is a clause the house introduced into this law because o nwere onye ma na ọ ga-aya arụ echi ma ọ bụ na ọ ga-enwe force majeure any emergency tomorrow ga-eme na ọ ma nje afịa so as it is now we have given them the room na ọ bụrụ na na ịkwadoro na ị ya-abịa afịa echi na onwere ka isi wee gwa ndị line na ị ma-anọkwu ya echi something happened there should be fair hearing before or after that is what this clause is talking about daalụ rinne ogbuefi ee maka na afụ m na ịkwadola akwado ma ka i si aza ajụjụ a ma ka i si eme nkọwa anụnwa gosi na ọ bụrọ ihe a just kpọlite gị n'ụra ị bịa kwube n'ụla ka a Ị- kpọlitere m mana the ị nọ- most important thing bụ na i was part of the making of this law ọ ya ka m na from akọrọ. the beginning to the end and why this law was being made oh, i can tell you that na all the 30 house members our interest bụ what happens to our constituents ọ dị mma daalụ rinne ife m ji wee kwuo ya otu a bụ maka na ọ dị gị ka ihe dị n'azụ aka anaghị eji ugogbe enene ya a sị na onye akpị gbara na-atụ ọkpụrụkpụ ijiji ụjọ anwụ ahụ anwụ na-agba ọgbọ ọ bụghị akpị a onye aṅụ gbara na-atụ ọkpụrụkpụ ijiji Ịma, ụjọ ehe, o wee bụrụ ya ezigbo ada igbo ka ịbụ. ehe ee ebe okwu m si na-arịta n'otu anụ afụgo m nkọwa iwu a fụ mgbakwunye ya fụ ka esi wee debe ọnọdụ a ga-eji wee tii ya n'ọrụ ma o nwee onye chọrọ ịghọ aghụghọ ma ọ bụ ndị chọrọ ịkpacha anya wee rie mperi mana n'akụkụ nke ọzọ o nweghị onye nwa ya nwụrụ maọbụ di ya nwụrụ maọbụ nwunye ya nwụrụ ịkpọ ya oku ọzọ o nwere okwu i kwuru ịsị na onye kpa- gbalụ mbọ wee zụta ugogbe anya ọ pụọ a nalụ ya ya n'ezi ọ gakwa ọzọ ọ zụtakwa ya na ị ga-afụ na ọ ma nwezi mmasị ịzụ ọzọ maka na ọ ga-afụ ya na ọ zụọ ya ị na-aghọta yes ehe a nalụkwa ya kedụzi ihe kpatara ọ ga-eji wee zụọ ya ihe m ji wee na-ekwu okwu a niile bụ na i kwuru sị na ihe eledara anya wee na wee hibe iwu a bụ ka ya kwalite ọnọdụ akụnụba Anambra steeti ka ndị mmadụ ka Na- nakwa ọnọdụ nchekwa na ọ ya nụrụ na-akwalite ọnọdụ akụnụba m pụa na ọnọdụ nchekwa dị mma mana ọ bụ na i loho na a ka-epu ụzọ kwalitegodu ọnọdụ nchekwa tupu ekwube ọnọdụ akụnụba nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ama m na i gelu ntị ọfụma oge m Anụ m na-ekwu ife okwu i kwu. and ekwukwara m na oge ọnọdụ nchekwa Anambra steeti bịara wee bụrụ nnukwu ọgbata ufie nyere Anambra steeti ọkwa this same executive that brought this bill to the house brought the Anambra security law

so what did i say in essence na ọnọdụ nchekwa agbagotego ekwuru m na since november six months down the line na enwebero any violent any record of serious violent crime na anambra state as it used to be otu a nke a bụ eziokwu anyị maala ya mana ka m jụọ gị otu ihe na ogbuefi ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa maka na kịta nwa ị ga-afụ na ozi na-aka efe efe n'efere mba ụwa nya soshal midia karịa ka o si aga na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ma nke onyonyo ma nke igwe okwu nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa kịta na main market maọbụ na nnewi maọbụ na nkwọ igbo ukwu na nnukwu ahịa ndị a magasị ama bụ na ọ ha ji ọnọdụ akụnụba anambra ị nweta ozi maọbụ nke ziri ezi maọbụ nke ụgha na soshal midia n'anyasị chi ga-efota Mọnde na ịnwa anwa zọpụ ụkwụ nakwa nakwa ha na-ama ka ha si etinye ya bụ ozi ụjọ abịa mmadụ n'arụ maka na ọ ebe ọ na-emetụ onye ọrịa ka a na-aga adụ ya aka a dụọ ya o wee fụba ya e wee sị onye dị otu a na ịzọpụkwa ụkwụ ihe ị fụrụ i welu ị ga-eje afịa na Mọnde ajụjụ a ị jụrụ amaka nke bụ eziokwu bụ na onye a na-akụziri nkụzi nke okwukwe ọ ya na-atụfu uche ya now ee ihe niile a na-ekwu nke mbụ bụ na eso m bụrụ onye anambra steeti nke ịbụọ bụ na ọ bụghị sọọsọ na m bụ onye anambra ebikwu m anambra yes enwelu ee o nwere akwụkwọ james hadley chase m gụrụ oge m pe mpe afa ya bụ want to stay alive e wee kwuo na akwụkwọ a na poke toholo si na fear is the key that unlocks the handbag of the riches I think I read that book in 1994 95. Good. So, uh, what am I trying to say? onye a na-akụziri nkụzi nke okwukwe ama ntụfu uche ya weeks ago or rather about a month and now gọvanọ enforced an end to sit at home and a sị na ọ bụrụ na a gbara ụzọ owere mgba na ọ ma nchi

on Mondays what happened because na ndị a na-eme ife a number one bụ na onye anyị ji maka ya were sit at home maazị Nnamdị Kanụ ejirigoro ọnụ ya kwuo gwa ndị chọrọ ịnụ na sit at home a na ọ bụrọkwa ya kwuru ya and na ya akwadorọ ya that is number one number two Simon Ekpa onye nke nọ na mba Finland wee na-atụ atụmatụ ihe a ga-eme n'obodo a emegidogo atụọ ya nga n'obodo a nọmba 3 bụ na oge gọvanọ kwuru sị mepee main market on Monday what happened a sị nọ nọ na na a na-eji i- i- nke a were ama ka nke a ya-esi wee dị ọ bụrụ na ọ before now before now when those non-state state actors na-ehold sway na Anambra State ị nụ ha anya ka e kwuru ụdị okwu a ị ya-afụ sign ya na satọde fụ sign ya na sọnde it wasn't just mere uh, uh, dictation of don't go if you go it wasn't mere dictation you will see the sign ọ dị very palpable and conspicuous mana oge e kwuru nke a onye a na oge e kwuru ya the first thing ị ga-eme bụ ịjụ onwe gị ajụjụ ife ndị ahụ e ji malụbu reinforcement of sit at home are they prevalent presently no they are not maka na o nwere oge ọ na-abụ e kwuo na a ya-eje afịa na monde a gbaa egbe na Anam a gbaa egbe na Igbo Ukwu a gbaa egbe na ọrịa na, na mgbede mgbọsị ụka to put fear in the lives of the people mana oge gọvanọ kwuru nka nke m ji bụrụ mmadụ nke m ji nwee ndị m na-anọchi anya fa eziokwu eziokwu obere ụjọ dịkwa m n'arụ epionakwalụ m epionalụ m nnọọ nke bụ eziokwu mana ka m bịa ka m bịa mana m nọrọzie dagịrị mgbọ satọdee n'anya chi satọdee jie fo o nwerọ ihe mere chi mgbọsị ụka jie fo o nwerọ ihe mere m sị mba na na na na ife anụnwa gọvanọ na-ekwu na na okwu dị ya o ruo monde yes ordinarily ndị mmadụ ga-express fear and that was why that Monday oge gọvanọ bịara ịbịa inspect ma afia mepere ọ bụrụ na o meperọ he went ahead to to give more stringent measures he closed the market for the entire week after that the next Monday afia mepere ọ bụrụgodu na a handful pụtara ọ bụrụgodu na a handful that jinx is meant to be broken because we won't live like this forever anyị ama-adị etu a dịgidozie wee nwụọ okay em, I- ọga Right Honorable. ọkwa e jụrụ m ajụjụ a ka m zaa ọ- maka ọ bụla okwuchukwu ka anyị Mba, na-eji- ka anyị ejo- tikwu e jụrụ ọnụ. m m zakwa anyị n'ụzọ anyị akwụsị cheredị ka m kwuchaa ya nnụnụ na eh, eh, ejikwanụ mma m egbu nke onye ọjọọ ịghọtago nwee ndidi na ọkwa unu kpọrọ m m bịa ị mara taịm anyị ezucharala O zu- o zuchaghị echi a kpọkwa m abịakwa m o nwere ihe o mere Unu- unu na ha akpọ m mụ ana-aza maka na gwa- gwa- maka gwa na ya ọrụ m gwa ya gọọmenti. mụ ka anyị nweta Aya ego m- aya m egbu. Gbagbuo, oh. so what i'm saying in essence wee bụrụ na o luzie the next day ọ bụgo na a handful pụta a nọchachaa na Monday ọzọ bịakwa another handful pụta a nọchaa na nke bụ eziokwu bụ na fear factor is gradually going because eh, eh, eh, eh, o gosigo na o nwere ife na-eme na gọvanọ dị in charge of the security of the state so far so good because of the introduction of the new Anambra State security law thank you daalụ rinne ee Odegbe before ị gaba n'iru ka anyị gbasaa ozi ahịa o ka anyị na-ewechali ya wee na-abịa ama m na ndị mmadụ na-akpọkwu ee ka wee Just wechali ndị ọkwụ sitere ka ndị afọ Ee, ndị be anyị ka anyị zọgara ije nwa obere oge anyị na-alọghachite azụ

ife achawago na anambra steeti aka na-achị anambra steeti prọfesọ charles chukwuma soludo bụ solushon n'ezie ngwa gezie ntị na gọvanọ anyị achịkọbago ụtụ dị iche iche a na-atụbu na anambra steeti dịka tenement charge ground rent neighborhood improvement charge na ọtụtụ ndị ọzọ tinye ha n'otu ọnọdụ na steeti level ma lokal gọọmenti ka o wee dịrị anyị mfe ya bụ ndị niile nwere ala ma ụlọ na anambra steeti ka a na-agwazi ka ha kwado ezigbote atụmatụ a nke aka na-achị steeti a wepụtara bụ Anambra Property and Land Use Charge ma kwụọ property tax ha a haziri ya nke ọma etu ị ga-enwe ike kwụọ ya online POS na commercial banks dị n'ala anyị a site na koodu ị ga-ahụ na demand notice gị ị nwekwara ikike inweta demand notice gị site na email WhatsApp text messages na n'akara ekwentị ndị a 070-647-55043 and 080-387-36754. oge ịkwụgharị n'ọfịs ka ị wee kwụọ tax gị agaala cheta na ọ bụ site na tax a ka esi edozi Anambra steeti ma mee ya ọpụrụiche

our anniversary month o terms and conditions apply for booking and enquiry abeg make you call our marketing desk now for 0803 350 4206 or you fit come our office for the heart of onitsha for number 5 okono street dmgs roundabout onitsha you fit call for 0803

na nkwado amụma ezi erimihe na ọnọdụ ahụike Healthy Living Initiative nke Her Excellency Dr. Mrs. Nonye Soludo nwunye aka na-achị Anambra steeti otu a kpọrọ Affirmation Movement jewere wee na-agwa onye ọbụla na ọ dị ezigbo mkpa ịkwalite ọnọdụ ahụike na ezi erimihe anyị na-eri nri arụ chọrọ otu na mgbe o kwesịrị na-aṅụkwa mmiri nke ọma ma gbaa mbọ na-anwachapụta arụ gị oge niile ịkwalite ọnọdụ ụbụrụ nakwa ọnọdụ ahụike gị bụ onye ọrụ oyibo onye na-azụ ahịa nne na nna okenye na nwata gbaa mbọ na-aga n'ụlọ ọgwụ inwe nlekọta ịmata ka ọnọdụ si wee gbata kwụrụ nye ọnọdụ ahụike gị otu Affirmation Movement na-akwado Healthy Living with Nonye Soludo onye binyere aka n'ọkwa a bụ

ọ bụ na ọ kịta ka ị ka na-abata ebe a bụ ụdala 104.7 fm nke dị n'ọnịcha ado n'idu ka anyị nọ wee na-aba na-ara ka nja na nke tata maka na ife dị iche na egbe na egbe mana eziokwu ọ chi kele egbe kele ugo mana ugo bụ eze na nke tata na anyị nwere ohere anyị na right honorable ejike okechukwu bụ onye eji okwu ya agba izu na Anambra State House Assembly nọ ebe a n'ụbọchị tata maka nya bụ iwu emebelụ ọfụụ maka ndị afịa nakwazị ebe ndị ọdụ ụgbọala na ebe ndị ọzọ maka ọdịmma ala anyị anyị wee na-asị gị nnọọ ọzọ na nke tata Daalụ. Em, right honorable ejike one bụ na anyị nwa bụ ndị ụdala na-akwadosi ike imepe afịa nakwazị ọdịmma nke anambra steeti anyị na-akwadosi ike anyị na-ekwukwa ya ebe a kwa mgbara mgbe ọbụla mana ọ bụ na ị jee na our constitution 1999 as amended na enwelụ freedom of association

bụ onye na-anọchi anya ọnịcha north kedu ife ndị house megolo maka onye otu fa egburu gbuchaa ya nke anwa adị then nke ọzọ onye a sị pụta afịa na monday according to ife ekwuru based on the directive gọvanọ nye wee bịa afịa and up till now na afụrọ onye bụ onye na mgbuka and the governor manages anambra state now ka nwere for eight years ka ọ manage anambra state and ife a abụrọ personal business gọvanọ nwa soludo ma ọ chịchakwa pụtakwa bụrụ mmadụ nkịtị kedu ife unu megoro maka i- i- i- these two incidents and ọ na ị na-eche na ihe ahụ high handedness that's three question in one daalụ daalụ nwanne m okwu gị ajụjụ gị amakakwuo ọ mara nnọọ mma ka Nnọọ. ọ- ka ọsa m ma-enye wee dịkwuo mma ịghọta ha ọ eziokwu kwa na-eche Aha. gaje yes i kwuru maka the sections of the constitution that talked about freedom of association

is a property of the government o nwere ebe my own friend nwere shop ọ na-azụ afịa ọ hire shop na nke mmadụ na-akwụ ụgwọ onye ọ hire shop na nke ya na-akwụ ụgwọ ọ bụrụ na the person nwe the shop na-abụ ọ dị anọkebe na shop mgbe ụfọdụ ọ pụọ the person ọ- ụgwọ ọ kwụrụ mee expire ọ sị ya nya kwapụ ka onye ọzọ kwachie ọ sị ya maka gịnị ọ sị ya na ya chọrọ ka ebe a na-emepe emepe

ị bịaruo kịta ee ebe anyị anyị kwuru maka offenses and the other things in this law ebe anyị kwuru maka offenses offenses anyị kwuru maka ya e kwuru na upon conviction upon conviction and what does that imply principle of fair fair hearing is already guaranteed upon conviction a ya-anọkata kwuo na i mepero shop and that's why we introduce that last clause ọ bụzikwa na ị chọrọ ije challenge na na na na your freedom of movement ka na ka your right to move your right to freedom of movement or to freedom of association good mana onye nwenụ ife nwekwanụ right ikwu ngwa sikwazie n'ife m a pụọ maka na ebe right gị bidoro ka nke m kwụsị ebe nke m kwụsị ka nke gị bidoro

spearheaded that with the help of the instrumentality of the government and they were apprehended. Nwa nkịta. Oh, oh, ị bụ ọka ọ jụrụ ọ jụrụ freedom Mba, of asị na- association asị na movement.
3 in 1 question because na I- ọ na-ewute m Ị jụrụ ị jụrụ ajụjụ n'atọ ah, freedom of association freedom of movement

so we made the laws that restored peace in anambra state ogbuefi butuo na ihe ị na-eme ka anyị ọ bụrọ nwa sọsọ na-eme. nke adịrọ mma ka a ya na-afụ a ya na-afụkwa nke dị mma na-eto i am saying that for the first time in five years anambra state nọrọ one month without violent crime two months three months four months biko anyị a ga-atọzi na mmehie ka amara baa ụba mba ọ bụrọ ee ihe i kwuru bụ eziokwu mana ogbuefi ee ị ma na ihe anyị bịalụ tata ọ bụrọ na anyị afụtarọ ihe ọma ndị a gọvanọ na-eme maka na onye ọgwụgwọ sọ ọ na- gọvanọ anyị sokwa onye ọ gọvanọ nọ na-eme n'isi omume omume na-ebe omume gọvanọ nọ omume. n'isi anyị nwa bụ Ya ndị ka m omebe na-ekwu, iwu ndị na-esi- dị- na-atụsi ya n'azụ otu a otu i si anọchite anya ndị be gị ka anyị nwa na-anọchitekwa anya ndị mmadụ n'ebe a ị ghọtago ọ ya Aghọtara anyị ji m. akpa ya ọ bụrọ na ihe anyị ihe gọvanọ mere na ndị ọrụ ya na anaghị afụ ya mana otu ihe anyị chọrọ ịghọta a, ebe a o metụtara itinye nya bụ iwu n'ọrụ na onye dalụ ya gbasatalụ i- ịkwụ ụgwọ iri mperi 20 million fine ya na ịga mkpọrọ afọ atọ ọ bụ na ị cherọ unu atụlekwara ya ọfụma o nwekwara ndị aka na-erughọ n'ịzụ ahịa ya a na-akpọ petty traders onye nwee ka o si rie ụdị mperi ahụ kedu ihe nwere ike ime o nwerọ eh, iwu anụnwa I- emerọ ya to witch hunt anybody amarọ m na unu aghọtalụ i think na eh, from ihe otu unu si agụpụta o gosiri na unu nwere copy of this law o nwerọ emerọ ya ka e witch hunt anybody and that's why we that's why we introduce that last clause nke bụ eziokwu bụ na iwu anụnwa na-achụ ndị kpacha anya Okay. ji emepero afịa ọ bụrụ onye ife dakwasịrị o ji emepero afịa no not at all n'anya let me just read out because ọ- ọ- a na-ama esi ife na ọ dịka oteka ọ si section 9 any owner or proprietor of a business who a gives effect to any sit at home order is explicitly stated it is explicitly stated o nwere onye na-ekwu okwu na mmadụ kwadola afịa ka ọ pụta arụ yaba nwa ya mana ọ ya eje je nete nwa ya arụ adịrọ it is not done o nwere anyị ncha bụ mmadụ ma ọ bụ ị nọkata kịta ikwu na onye onye sabat emepero shọpụ mbọ satọde na ọ ya akwụ 20 million ebe ị ma na ụka ọ na-eje bụ satọde ka o ji eje ya it is not done ma ọ bụ na mmadụ nwere ike ịnarị abịa afịa pụta n'ụzọ moto ya enwe accident ọ dị ndụ buru moto jebe ebe ọ ya arụ ya ohoro maka ya ọ bịarọ afịa It- that's force majeure or natural occurrence can make one not to come to market
ok Ee, o nwere ajụjụ mmadụ jụrụ na Facebook ọ sị gị dị dabatakwa n'ihe anyị na-ekwu kịta Mhm. ọ sị na ihe dị ka ibe ya because maka na ọ na-abụ eme nke a elekwa anya na nke ọzọ Mhm. ọ sị na gọvanọ mgbe ọ batara ọchịchị na o nyere iwu mmachibido ịga ije bido n'elekere isii nke ụtụtụ ruo n'elekere isii nke mgbede ị na-aghọta Mm. o wee nye curfew Mm. ọ sị na o nyere ya na okpu- gọọmenti okpuru ọchịchị asatọ na anambra steeti mana ka ọ dị kịta na o nwebe ka o si kwuo okwu si na ebunigo ya bụ mmachi Mm. o mezie ndị Navy ewerezie ya wee na-arụ ọjọbọ n'ebe ha nwegasịrị dịka nke dị na Uga junction na ọ na-akụrụ na six e bido naba ndị keke na ndị ụgbọala ego n'ebe n'Uga Junction Ọ- ọgbaru nke- nke- the first question bụ ebe ahụ a na-ekwu ọ- ọ- e- lo- etu local gọọmenti ya Uga Junction o so na ya O- o- ọgbaru Uga Junction o so na ya that is Ose. the question good ose ọ bụrụ na osia nke bụ eziokwu bụ na curfew gọvanọ tinyere from 6pm to 6am Mm, o tinyekwara na ya ka e nyere ndị mmadụ aka mm. maka na those ndị omekome na-eme ihe ahụ mgbe ahụ na-emekarị ya n'anyasị e wee chọọ ka ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ n'anyasị maka na ndị na-achụ ndị mmadụ pụtazie ha fụrụ onye ha na-achụ ha anakpụkwu ọnụ nke ha so nke bụ eziokwu bụ na I wouldn't know ihe a bụ nnukwute atụmatụ ka onye a tụpụta hmm. whether that curfew has been officially lifted or not mana ọ bụrụ na eliftubere ya nke bụ eziokwu bụ na m ma-anọ ebe a kịta kwuo na m ma-agwa ndị ọ dịrị ka a dị sure na e mekiri official pronouncement on that so that such extortion has to stop maka na ihe eji kwuo okwu a bụ ọ bụrụ na iwu a kịta etinye ya n'ọrụ ọ bụ na ndị mmadụ ama njikwa ya n'ụzọ aghụghọkwa wee nabakwa ndị mmadụ ego n'aha na ha dara ya bụ iwu. No, we are talking about Anambra State that is livable and enjoyable for its citizens. So ọ bụrụ na such a, a, a curfew ka dị in existence, I wouldn't know, I don't know about it. Mana etu onye a si wee kwuo ya, fine, we will follow it up. okay na ihi oge maka na ndị be anyị sị na ozu na-agbagọnacha ndị mmadụ n'ụzọ ya bụ ozu elerụ ka anyị nwee ike nata otu oku ma abụọ eh, because na enwere a lot of questions and maybe you didn't listen carefully were mgbe m na-ekwu sị na anyị kwadoro ife unu na-eme ị sị na anyị kwuzi ka anyị na-aka gọvanọ na-eme dị mma ọ sị na anyị kwadoro ife unu na-eme na mgbe m na-achọ ịjụ ajụjụ ike dị hom nụ n'onye ka m ji kwube ike dị hom ebe a m nọ kịta bụ Asị m na- asị m na ebe a ife- nnọ bụ House of Assembly asị nọ m na ife unu na-eme na anyị Udala na-akwado ya because na anyị chọrọ ka ebido afịa ka anyị na-ekwuba. House of Assembly nọ ebe a kịta ị na- anyị ncha niile nwere ofu ọrụ ihe anyị na-arụ dị common so unu nwa bụ ndị press na-ekwuchitere ndị mmadụ anyị nwa bụ ndị House na-ekwuchitekwara ndị mmadụ so na anyị anyị ga-achọ ka anyị mepee ee, akara igwegwodo otu onye ma abụọ ka ọ jụkwuo gị ajụjụ maka a gbaba afa ebighị ebi ntị echie ndị mmụọ kpọkwanụ m mbọsị ọzọ m ma-abịa biko biko bata n'ọgbọ ka ị jụọ one or two questions before we draw the curtain on today's program Ee, ndị be anyị unu anụgo ka o si gbata kwụrụ maka ọtụtụ ndị mmadụ amalitela ịkpọ ozugbo ọnụọgụ ekwentị anyị bụ 08032216973 08032216973 maọbụ kpọọ anyị na 0803 8276694 08038276694 jekwazie YouTube anyị pinye Udala Radio nke Facebook anyị bụ Udala Radio 104.7 ka uju mere m ozi anyị na wes- webụsaịtị anyị bụ www.radioudala.com ngwa onye kpọọ ugbu a jụọ otu ajụjụ ị jụkarịa anyị egbubie ya ka anyị wee nabata ndị ọzọ onye nọ n'ọgbọ

gate nọ there anaghị etinye anya there the enforcement bụ ebe m nwere a very big problem because ị ma ihe ọbụla dị n'ahịa na ọdụ ka ọrụ agbụrụ ka ọgụ so ihe m na-achọ ịjụ ya bụ kedu ka ha si wee kwado maka enforcement odo n'usoro executive ị ghọtago na enforcement of this law bụ ebe m na-eleje anya ọ bụghọgodo oyibo a na-asụ Ngwa a dịka na-ebi kọwara ya enfor- emebe ya enforcement now for instance mmadụ apụtaghị ahịa abịa kpọchie shop ya the next thing bụ onye abịaba court maybe na onye a jere akwamozu or na o nwe ihe mere ya which means na ọ ga-eteki onye ahụ time for him to iji wee assess ya wee because ihe m na-ajụ bụ abịa na the enforcement of this law kedu ka ha si wee kwado kedu the platform kedu ihe dịgasị on ground iji wee mee ọ bụrụ na mmadụ dị akwamozu ọ bịa identify ya

onye nọ n'ọgbọ ị bọọla chi Ee, ndị Udala kee ka unu mere anyị dị mma onye batalụ unu apụtachia daalụ anyị apụtala aha gị ee na ebe i si akpọ ọ Johnbosco esi m n'ebasa mkpa akpọ nnọọ gawa n'iru ee o nwere ajụ m na-ajụ ndị isi especially onye nọ na studio na iwu gbasara afịa ọ dịbụkwu ọ kwa iwu gbasara afịa dịbụ then kezi nke nke ọfụụ wee mere kezi ka esi- o si wee bịa so sudden like that another one bụ oge a na-eme iwu a enwekwuru sometimes a na-eme iwu a na-eme especially ndị bụ ndị isi gasị ndị afịa ka nọrọ ọ dị good idea na a kpọrọ ha jụọ ha ajụjụ ihe dị etu a na ihe dị etu a na etu ihe na-etu a ọ dịkwa etu a o kwesịrị ịdị- fa- ịdị include ọ bụrọ just e mee ya like 19, eh, eh, mm, mm, 99 constitution

Ya, Francis, esi m Ọnịcha akpọ. francis nnọọ gaa n'iru Ee, ihe m na-ajụ bụ ihe gbasara afịa a na-ekwu. Afịa bụkwanụ private business ka ọ bụ, ọ bụrọ gọọmenti work. So amaghị m the reason e ji eme ndị mmadụ force jebe afịa. Onye na-ejerọ afịa, mbọsị mmadụ na-ejerọ afịa, enwere ego ahụ enye onye ahụ so mbọsị mmadụ jere afịa enwere gọọmenti ya enye onye ahụ kedu ụtụ dị na gọọmenti onye na-ejerọ business ya ị mara onye ahụ nwegoro problem e jekwuo gọọmenti gọọmenti ama-abịa chairman Mgbuka furu efu kedu ihe gọọmenti mere na famili eti na agwa nke akọsiri aka ka ọ bụgo e buru ozu onye ọzọ ọ dị ka e bu ukwu nkụ ihe a Soludo na-eme na this second tenure gịnị ma ọ ga-eme ihe na first tenure a na-atụ vootu wepụ ahụ Daalụ Francis.
Honorable, gaa n'ihu. Okay. Ee, ka m gbakwunyekwuoro ya ajụjụ ndị ọzọ dị Okay, ebe a ka okay, ike chịkọta okay. ha ncha niile onye nke a sị si na enwere akwụkwọ edetalụ ha ụbọchị Wenesde n'izu a wee na-asị na akwụkwọ ozi ahụ na-asị na onye ọbụla pụtara ahịa na Mgbuka na geeti Ọgbọ Ọgwụ ka e tinyere ya Ọgbọ Ọgwụ nke Headbridge na e dere akwụkwọ a na Wenezdee tụsịa ya na nnukwuta geeti Ọgbọ Ọgwụ wee sị na onye ọbụla pụtara ahịa na Mọnde ihe ọ fụrụ ya were sị kee ihe ha nwere ike ime n'ọnọdụ dị otu a onye nke ọzọ wee jụọ sị n'ebe o metụtara iwu maka nchekwa n'obodo a nụnwa udo ga-achị kee ihe gọọmenti na-eme n'ebe ha na-agafe n'ihe a sị ha mee na-eme ihe ndị ọzọ iji maatụ ajụjụ ee akụkọ a na-efegharị n'igwe okwu kịta gbasatalụ Unizik SUG president bụ onye e tiri eti eti ụnyaa gara aga
okay em, nke bụ eziokwu bụ na ịbụọ a nụnwa ị jụrụ n'ikpeazụ edekwo m ye ede maka na m ma na e deli ede ebe i si gụpụta ya nke izizi bụ na o nwere onye kwuru okwu enforcement kwuo ọ bụ na o jebere burial ọ nata akpọchie shop ya nke bụ eziokwu bụ na like I said this law the the the terms dị very clear o nwere a clause na this law kwuru that na na mmadụ ama mmechi afịa on a particular day consistently four times maybe na m na-emechi afịa m every wednesday every wednesday m mechie shop m every wednesday m mechie shop m consistently for one month that is one O- before ime ụdị ya o nwere ike etu a m nọ kịta ọ bụrụ na o nwere ụka m na-eje na ọ na Wednesday ka anyị ji eje ya oke na ọrụ dịrị m bụ ije gwa ndị isi afịa na ụka m bụkwa Wednesday ka m ji eje na m aya na-abịa afịa mgbọsị Wednesday and na before ihe a na-akọ na m adị abịaburu ya afịa mgbọsị Wednesday that's all Okay. and o nwere onye ya anọkata ọ bụrụ o nwere ebe this law kwuru na ya akpọchi shọpụ mmadụ wee kpọrọ onye ahụ jebe kọtụ lọya ekwuru ya ọ lọya ọ through the court order ọ court ya ekwu sị kpọchie shop not the other way round ọ bụrọ ndị isi ahịa ọ bụrọ ndị isi afịa ya ekwu ọ court
so nke enforcement nobody should fear about it we are here for the people to always defend the people then big joe o kwuru maka ihe m na-eme ka e were release Nnamdi Kanu nke bụ eziokwu bụ na o nwekwọ ihe m na-eme mụnwa bụ mmadụ o nwerọ ihe m na-eme m ma ya eje sị asị maka na ya bụ ihe karịrị m ama m ebe m ebido tibe ya ọnụ ọ karịrị mụnwa godi as mmadụ ehe and ama m na before Nnamdi Kanu ejegide wee jeluo ebe o jere kịta na many people ka mụ n'ihe niile dị n'ụwa etigo ọnụ na ya bụ okwu ọ gaa ka o si gaa and I believe na a ka na-etinye ya ọnụ ma taa ma echi so ọ bụrụ eh, eh, yes ejide e, e, e, atụrụ Nnamdi Kanu nga ọ nọrọ na nga bụ eziokwu and eh, anyị adịrọ happy about it all of us are not mana nke bụ eziokwu bụ na eh, anyị ya na-erigodiri nri dị ndụ wee nwee olileanya na mbọsị ọ ya-apụta ka o nwelu ndị ọ ya-ejekwudo mbọsị ọ ya-apụta ka anyị na-ewe nwee na-aṅụrị ị ghọta hmm. then John Bosco si na the law dị so sudden one bụ na ọ si enweburu law na-achị afịa enwerọ ọ bụrụ na enwere law

Ọ dị mma. then uh, eb- we always call on ọ mụnwa sponsor Anambra State law n'ịgba boy ọ mụnwa sponsor ya and that law anyị mere public hearing for it and ọ bụrọ every law ka a na-eme public hearing because we are representing the people law a na-eme public hearing bụ law a ma na na- o nwere ike i- impede on the right of certain people but when you look at the law and see that na enwerọ any any eh, eh, eh, such you can go on uh, law anyị ka pass go ọ ga pass gị ka ndị ọzọ ga-achọ ime public hearing right on and it is working well for the state uh, francis francis kwuru na law ahụ nwere private na, na ịzụ afịa bụ private business eziokwu mana ekwuru m na ebe right onye na-eje afịa kwụsịrị ka nke ndị a na-eje afịa na nke ha bidoro private business mana gọọmenti nwe ebe ahụ ị na-eme private business so gọọmenti nwere ike na ọ nya nwe ya ọ kpọchirikwa ebe ahụ ị na-eje eme ya i jee ebe ọzọ mebe ya because ebe right m kwụsịrị ka nke gị bidoro ebe nke gị kwụsịrị ka nke m bidoro ihe niile a na-ekwu ihe niile a na-ekwu a na-ekwu ya for the good of our people daalụ rinne eh, right honorable we just have one minute left so ọ bụzia nke anwa biko achọrọ m ikene gị rinne maka ịgba mbọ na ịbịa ekenekwu ndị House of Assembly na mbọ fa gbalụ kenekwu ndị Udala FM kenekwu gọvanọ na mbọ ọ na-agba kenekwu ndị gele ege ee one hour 30 minutes ka anyị nọrọ ebe a and ị na-afụ na ọ dịcharọ enough ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ and because of want of time couldn't take their call so daalụ rinne maka ịbịa ịbịa na nke tata anyị na-atụ anya na anyị ga-afụ gị ụbọchị ọzọ ka anyị na gị nwee ike nọlịa afọ Daalụ. mbụ ọdịkpo ụda egbe ọ na-asị ya bụ taa ka afọ echi daalụ ụmụnne m
daalụ rinne Ogbuefi Ejike ị gbalịana rinne n'ịkọwa n'ihi oge otu i si wee kọwaa anyị ka ga-afụkwa gị ọzọ maka na o nwere ọtụtụ ajụjụ ọ ka nwere ọtụtụ nkọwa ị ka ga-eme eji m aka na ị ga-abịakwa ma a kpọọ gị ọzọ o nwere ihe ọzọ m na-alụ ọkwa m agwago unu na ihe eji wee tụrụ anyị vootu bụ ka anyị na-ekwuchite ọnụ ndị mmadụ daalụ rinne ọ nya ka anyị na-alụ anyị na-ekenekwa ọchịọra anambra steeti bụ gọvanọ Chu- chukwuma charles soludo eziokwu na e nwere nghọtahie dị iche iche ọlụ mana atụ egwu ọlụ atụ egwu Mm, ka maara etinyekwu ihe ya ọ aka. na-alụ mụ bụ chinyere ọmịiko na-asị gị onye mmasị sonyela anyị anyị ga-afụkwa gị n'izu na-abịa abịa nọọ Daalụ, nke ọma daalụ Ee, daalụ ana m ejikọ ọnụ mmiri okwu ndị ọkaokwu ibe m wee na-ekene ogbuefi ogbuefi si na a na-ekwesị ikene ya ogbuefi anyị kenere gị kwesịrị ikene do nna m nnụnụ. eke- anyị kenere gị ee ndị be anyị na-ege ntị enya obi alọla unu mmiri na anyị anabatarọ akpọmoku unu mana anyị na-ekwe unu nkwa na ọzọ Ogbuefi ga-anọ ebe a na akpọmoku ka a ga-eme a ga-emeghe igwe okwu ndị mmadụ ejiri aka fa jụọ ajụjụ ana amara m na ọ ga-abụrịrị na nso nso a. Ogbuefi daalụ anọ m ya anabatara m anabatara m oku i kwe sị mgbe ọ na anyị kpọrọ gị na ị ga-aza ya na anyị na-ene anya na o nwere ike o nwere ike ọ bụrụ n'izu ụka anọ a na-abanye nsogbu adịrọ anọ m ya ọnwụ egbuhọ ji e ji chụọ aja ọ ya-efu ome etu a ka ọ dị daalụ daalụ rinne ee ndị be anyị nchịkọta akụkọ na-apụta ihe ozugbo ojemba ụmụ igbo onyedịkachukwu ilodibe bụ aha m ndewonụ